Salamu alayikum an ka foli ni tanuni bɛ dɔnnikɛla den n'a ba bɛɛ lajɛrɛlen an bɛ ala fo fɔlɔ dan tɛ foli min na masa min ye su kɔ ye n'ale de sɔnna ka dugu diya ye an bɛ masa in fo k'a barikada k'an ba n'an faw fo dan tɛ foli min na i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min na lɛndi o lɛndi baliya media ka dɔnni kɛnɛ an ka dɔnni kɛnɛ bɛ sigi an ka dɔnnibagaba dɔ fɛ yen seko ani dɔnko kɛnɛ kan an b'an ka dɔnnikɛla dɔ wele dɔnnikɛla min b'a la ayiwa ne y'o de fɔ aw ɲɛna a k'a dɔn n'a ye dɔnnikɛla min ye anw ka plateau kan ayi anw tɛ mɔgɔ ta sanko ko mɔgɔw bɛ ka boli i kɔ janko ko mɔgɔw bɛ k'i tɔgɔ fɔ anw bɛ dɔnnibaga ka ko ɲɛɲini fɔlɔ de k'a ɲɛ dɔn n'an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn tuma min na o tuma na an bɛ sɔrɔ ka wele bila o dɔnnibagaba in ma ayiwa n'anw m'an bolo fa yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ min tigi la ayi anw t'i ta an ka dɔnni kɛnɛ kan anw ka dɔnni kɛnɛ dabɔra bɛɛ kama nka a fana k'a dɔn anw ka dɔnni kɛnɛ dabɔra minnu dɔnni yɛrɛ yɛrɛ bɛ minnu da dɔnni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔnni tigilamɔgɔ yɛrɛ ye minnu ye ayiwa anw ka dɔnni kɛnɛ dabɔlen don olu de kama lɛndi o lɛndi bi ayida jɛma ye wele bila an ka dɔnnibagaba dɔ ma farafinna ni farajɛla mɔgɔ t'ale kofɔ mɔgɔ ɲɛna ayiwa ne kɔni b'a dɔn aw ni ne an ka se ka nin dɔnnibagaba in an ka se k'a ka ko tɔ ɲɛdɔn an ka boli joona joona an ka taa abonné Baliya Media ka Facebook kan an ka taa TikTok kɔnɔ an ka taa YouTube kɔnɔ an ka yɛlɛ réseau sanfɛ ni ala sɔnna ma bi dɔnnibagaba min bɛ ne bolo ne y'o de fɔ aw ɲɛna ni aw y'an bolo mana bɔ dɔnnikɛla min nɔfɛ kanubagaw a ye boli a ka se o fɛ yen nɔ a maloya tɛ ayida la a maloya tɛ sunna ka kɛ na parce que o bɛ taa sɔrɔ o ye dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ de ye n'an ka dɔnni kɛnɛ sigira an bɛ tungarankew fo dan tɛ foli min na olu de b'anw jukɔrɔma tintin an ka dɔnni kɛnɛ kan an ka dɔnni kɛnɛ kan an ka mɔgɔ talen bɛnna bi sidati kante ma karamɔgɔ N b'a fɔ k'i dansɔgɔ ko a ni tile. N ba a ni ce. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Alihamudulilaahi. N ba. Ok an bɛɛ lajɛrɛlen k'i ma Sidati Kante. Unhun. Mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da. Ne b'a fɛ k'i tɔgɔ n'i jamu dɔn. Kosɛbɛ. K'a mɛn i yɛrɛ da quoi. Très bien.
Unhun. Ɛɛ ne ye Sɛki Sidati Kante. Ahan. N'u ko n ma Alijadari. Unhun. ka bɔ kolokani mais n sigilen bɛ bamakɔ bakɔ jikɔrɔni ACI ayiwa ne kanubaw ne b'a dɔn bi dɔnni kɛnɛ kan anw y'an bolo bɔ belebele min kɔ ayi bi ko ne b'a dɔn banaw bɛ ban sɛgɛnw bɛ ban baara tɛ minnu bolo olu bɛ baara sɔrɔ su ani tile an bɛ boli aw de kɔ ayiwa sidati an b'a fɔ bi ko kolokaninka bɛɛ lajɛlen kɔntannen don sabula i kɛra kolokani dɔrɔn ka fierté t'i ye mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ t'i kɔfɔ mɔgɔ ɲɛna dɔnni kɛnɛ kan mais dɔnni yɛrɛ la o e ka dɔnni basilen bɛ fɛn kelen pe jumɛn de kan dɔnni na très bien nin diyara n ye kojugu yanni n k'o fɔ n bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛɛ tulo b'i la ne ye dɔnniba de ye parce que soma bɛ yen mori bɛ yen dɔnniba bɛ yen ne ye dɔnniba de ye n'i y'a mɛn dɔnniba soma bɛ bɔ o kɔnɔ mori bɛ bɔ o kɔnɔ dɔnniba de bɛ se a bɛɛ la a bɛɛ ye jumɛn ye eh, dɔnniba dɔnnikɛla yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ mago ɲɛ n'i tɛ filɛli dɔn filɛli de ye dɔnni premier pas ye bamako tɛ dɛ mali bɛɛ ni cɛ tɛ don seju kɔnɔ turabudalaw bɛ yen minnu ye turabu da san kɛmɛ ka sɔrɔ n ma bange o bɛ bɛn mais dɔnni ala de b'i sɔn a la ala ye n sɔn yɔrɔnin dɔ la a ye ni cɛ wɛrɛ tɛ jɛ o la donc i mana na i bɛ cɛ de kɔ i bɛ muso de kɔ gɛrɛgɛrɛ bɛ n kɔ a bɛ filɛ fɔlɔ est ce que i bɛ to a la wa filɛli de b'o yira saraka b'a la wa solution b'a la wa solution t'a la wa ɔ donc filɛli de ye premier pas ye ka se k'i sigi dɔrɔn n ye mori ye n ye soma ye i tɛ se ka mago dilan n'i tɛ yeli kɛ ça c'est faux a bɛ f'o ma ko bɛnsenma donc ne ye dɔnniba de ye très bien donc cheikh salati kante a fɔra an ɲɛna k'e ka laturu kɛrɛnkɛrɛnna ko n'i ye fɛn min fɔ laturu kɔnɔ ko taa kana t'a la k'i b'i da ka sunɔgɔ i k'a dɔn ne bɛ se ka kalo kelen kɛ ni n b'a fɛ ka dɔnnibaga ta n bɛ se ka n ye min kɛ ka e yɛrɛ ka ko ɲɛɲini a ka ca kalo naani mun na n'i ye dɔnnibaga ta sisan mhm. kiliyanw de bɛ na a yɔrɔ la ayiwa ni e ko ko karisa bɛ se fɛn na mhm. mɔgɔw nana mhm. ayiwa ni karisa ma se fɛn na karisa ma malo e de malola e min y'a lakali e de malo Nka ne y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ dama dama bɛ bila ka na i fɛ yen yanni n ka na sigi k'an bɛ jɛ ka kuma i ka kan a bɛɛ ko k'i ye fɛn min fɔ laturu la ko taa kana t'a la a ka di ne ye yanni an ka se yɔrɔ wɛrɛ an bɛ kuma nin wagati na n ɲɛ bɛ laturu yɛrɛ dalen ne kɛrɛfɛ an bɛ kuma i ka laturu de kan parce que i ka laturu ko kuma de fɔra ne ɲɛna fan tan ni naani bɛɛ fɛ ne ka laturu ko kuma mɔgɔ bɔra ethiopie ayi egypte ani livuru duuru de nana n kama a ma dogo bamakɔ la a tun nan'i kɔrɔbɔ dɛ awɔ ko n ko i ye turabu dɔn cogo o cogo n bɛ se ka ko dɔ kɛ i tɛ se n'i sera aranzi ta i ka taa n'a ye han belebele maa don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ médiaw tun bɛ yen an ma an ma an ma bɔ seju kɔnɔ a tora seju kɔnɔ non ni cɛ si tɛ tɛmɛ seju kan han i ye turabu dɔn cogo o cogo i bɛ ne bɔ a la n'i ye n fara kan dɔrɔn i b'a ye i tɛ turabu dɔn donc n'i ko an ka se laturu ma an bɛ se laturu ma laturu den kelen o den kelen yiri kɛmɛ yiri tan ani kelen o yiri kɛmɛ ni tan ni kelen o tan ani wɔɔrɔ de bɛ turabu kɔnɔ turabu dɔn cɛ man ca dɛ a da cɛ de ka ca mais k'a dɔn o cɛ man ca bi an b'o cɛ kunbaba dɔ fɛ
Cheick Salati Kante n b'i latɛmɛ yɔrɔ la artiste dɔ bɛ yen nɔn a ko k'ale mɛnna senna tagama na émission de don mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ sinon n tun bɛ se ka tɔgɔ fɔ diɲɛ b'a mɛn mais n y'a fɔ tuma min na n'i ka publicité kɛra n k'an bɛ taa nin fɛ yen bi a ko k'ale mɛnna ale bɛ ka tagama sen na ko ale nana i ye laturu da i ko a ma k'a bɛ mɔ ko san tɛ yɛlɛma n'a ma mɔbili sɔrɔ donc a ye arafukati sɔrɔ kosɛbɛ artiste dɔ de don kosɛbɛ donc o yɔrɔ la i ka laturu ta kana t'a la quoi mais Cheick Salati Kante laturu bɔlen kɔ yen nɔ ni mɔgɔ min mago bɛ sisan ayiwa ne tun bɛ plasi ɲɛnama de la n ka baarayɔrɔ la ne ka baarayɔrɔ tiɲɛna paseke i bɛ laturu da i b'o dɔn i b'a saraka dɔn mais est ce que Cheick Salati Kante bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye suko ani dugusɛjɛ cɛ i bɛ segin i k'o plasi kelen na n bɛ n kali ala de ɲɛkɔrɔ awɔ o min ka bon e ni ne ye o ye tiɲɛ ye karamɔgɔ u ye n gɛn ka bɔ n plasi la ou bien u bɛ na n gɛn n'i ye ɲɛ ka sɔrɔ i ma gɛn n'i gɛnna n'i ye marakaden ye kɔ kɔ da la ka n'a ji min kelen turabu b'o kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ne kɔ baarayɔrɔ la a k'a tɛ n to yen fiyewu ni n jɔra kan n sɔngɔ ka gɛlɛn n t'o lamɛn filɛbaga si nɛgɛn o la n sɔngɔ ka gɛlɛn fugari tɛ ne sɔrɔ fo sabu ɲuman ne yɛrɛ ka se yan bi o ye ala ni elenfo tv sababuya ye n ka foli bɛ se jatu ma fɔ ko elenfo tele la ne ko n bɛ mɔgɔ wuli ka bɔ plasi la n b'a f'i ye de soixante douze heures a b'a bila a bɛ bɔ yen a bɛɛ bɛ kɛ turabu kɔnɔ n cɛ ye n gɛn n b'i ɲininka i bɛ fɛ a ka segin kuma jumɛn n'i ka i dalen b'i ka portefeuille la ni mahamadu cɛ a t'o kuma jɛ e ma fɛn kɛ maa ye maa bɛ fɛn k'i ye wa n'i bɛ fɛ ka dɔn i b'a dɔn i bɛ bakiluya dabila mais alizadari tɛ dengun n'i ye n dengun n yɛrɛ b'i dengun
Dɔnbagaw filɛli kɛ wari fɛ awɔ n bɛ woni lajɛ n yɛrɛ bɛ woni lajɛ n'i sɛgɛnna i bɛ taa i ka sira fɛ i ɲɔgɔn kɛmɛ b'a f'u ye ko n y'a k'u ye e k'u ɲininka k'u ye joli ne ma dɔw bɛ u bɛ wari t'u kun karamɔgɔ n ye fan bɛɛ boli e tɛ to i ka so n'i tora i ka so a kuma ma ban wa très bien ok kanubagaw ne y'o de fɔ aw ɲɛna sanga ni a ka wagati bɛɛ lajɛlen animatɛri ni animatirisi an bɛ dɔnnibagaw ta mais a ye co an ka woloma a ye co an ka woloma bi an y'an bolo fanga belebele la taa kana t'a la ayi ni aw nana sɛlɛti kante fɛ yen nɔ n'aw mago ma ɲa a ye anw wele an ka nɛgɛjuru sira la an b'aw jaabi taa kana taa la ne y'o de fɔ aw ɲɛna anw ka dɔnni kɛnɛ dayɛlɛlen don dɔnnikɛlaw ye mais a ma dayɛlɛ minnu t'a dɔn ye minnu b'a dɔn n'u sigikun ye ka mɔgɔw ɲɛji bɔbagatɔw ɲɛji cɛ minnu sigikun ye mɔgɔw jigi tigɛlen k'u jigi tugu a k'a dɔn ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an fana b'a la dɛ o fana ka denbaya balo de b'a la sɛki sɛlɛti kante a ka i k'a dɔn wagati min n'an y'i ka publicité daminɛ k'a daminɛ ka na fo an bɛ yɔrɔ min na questionw bɛ bila ka na de voilà n'an sera yan nɔ bɛɛ b'a ka question bila ka na sɛki sɛlɛti kante an balimakɛ dɔ ka question bɛnna mun ma k'ale ka mɔbili ko mɔgɔ de y'a minɛ ale la mɔgɔ y'a minɛ ale la jagoya a y'a minɛ ale la se b'a tigi ye ka tɛmɛ ale kan ale ye kɔrɔn boli ka tilebin boli ka dɔnnibaga caman caman sɛgɛrɛ ale ka mɔbili ma se ka sɔrɔ wari fana cɛnna est-ce que n'ale nana e fɛ yen yalima mobili a bɛ sɔrɔ wa? a ka mobili bɛ sɔrɔ sɔrɔcogo jugu fara sɔrɔcogo ɲuman kan o baaraw bɛ yen bɛ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sama sama na ou bien aw bɛ kiri la dugukolo ko la n ye bɛlɛduguka de ye anw ni cɛ si tɛ dugukolo ko kiri kɛ n'i m'a bila i bɛ sa taa ɲininkali ko la i ta don i ta tɛ o mɔgɔ fɔlɔ min kɔni bɛ ne ye dugukolo tɛ bɔ i taya la an bɛ ɲɔgɔn na tɛrɛnko la ou bien an bɛ ɲɔgɔn na mobili ko la fo n'i ma ɲɛ belebele bi dɔnni kɛnɛ ka di kojugu bi dɔnni kɛnɛ dɔnnibagaba de b'an bolo bi dɔnni kɛnɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ɲɛna n'an k'ale ma sɛki sɛlɛti kante yanni an ka se questionw ma an bɛ segin an kɔ dɔɔni bi fantanya bɛ mɔgɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la dɔw bɛ wari b'u bolo bi u ka wari banna ayiwa anw bɛ welewele ma da ka kɛ su ni tile ye mhm. a ye taa karisa fɛ yen a bɛ se ka nafoloko baara kɛ mhm. dɔw bɛ taa tɛ ɲɛnabɔ mhm. fo ka na kɛ sababu yɛrɛ ye anw yɛrɛ tun découragé la dɔnnibagaw tali la mais e ni ɲɔgɔnnaw an ma découragé aw tali la a ka di n ye nin wagati la n bɛ e lafiya ye sisan o bɛ diya n ye dɛ ɛɛ filɛbagaw ma ko dɔnni baji de bɛ ka kuma aa o ye sira caman ala ma wari da mhm. jinɛw ma wari da ko ne ko ten mali bɛɛ a tɛ sɔrɔ ala tɛ se ka wari d'i ma n'u k'i ma waa kelen di yan n b'a kɛ waa fila ye k'o ye nkalon ye o dɔnni tɛ yen ni o dɔnni tun bɛ yen ala tun b'o kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam kira ye baarakɛdenya kɛ mhm. o tuma ala tun tɛ se ka multiplier yan ɔ ko ala tɛ se k'o kɛ mhm. wa ala t'o kɛ mhm. a t'o k'i ye k'e ye jɔn ye n'u y'aw nɛgɛn na miliyɔn kelen di yan n b'a kɛ miliyɔn tan ye filɛbagaw boli ka b'o tigi kɛrɛfɛ arnaqueur don mɔgɔw sɛgɛnna bi mali kɔnɔ nin ko ninnu nafolo baara min bɛ yen mhm.
par exemple n'i sirilen don i garijɛgɛ datugulen don safinɛ bɛ ne bolo yan siritigɛ safinɛ don mhm. n'i y'a ko bi sini i b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ ko siritigɛ wusulan bɛ yen mhm. nafolo aladeli bɛ kɛ sababu ɲumanw bɛ na i hinɛ bɛ don waritigiw la u b'i sɔn nafolo baara banna koyi nafolo baara y'o de ye nafolo baara ni ne y'a k'i ye masaw sira bɛ dayɛlɛ i n'u cɛ miliyari bɛ minnu bolo u b'i sɔn mais nafolo baara foyi tɛ yen k'i dalen bɛ wari sɔrɔ a kelen i bɛ dɔ fara cɛsiri kan ne n'i tɛ o la kana se ne ma yan ko nafolo baara n'i tɛ baara la kana se ne ma yan ko nafolo baara ni n y'o k'i ye i b'o wari bɔ min ah. mais na miliyɔn kelen di yan ta o ye nkalon ye ah. o tɛ tiɲɛ ye e de bɛ se ka an bɔ nin fili kɔnɔ très bien e de bɛ se ka filɛbagaw kanubagaw très bien bi n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ kufu n'u kafu banque fara orange money kan waa kɛmɛ ni kelen de b'u kunna u bɛ tila ka nata tuguni ka t'o di k'o bɛ kɛ miliyɔn fila ye ayiwa o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye dɔnnibaga bɛɛ ka kan anw na mais a b'a dɔn dɔnnibaga tiɲɛtigi ta ye anw ye dɔnnibaga tiɲɛtigi hali n'i bɛ kulu sanfɛ badenya média anw bɛ boli an bɛ t'i sɛgɛrɛ an bɛ t'i sɛgɛrɛ mun na bi dɔ sɛgɛnna dɔnnibaga ko la fo ka taa fɔ k'a sɛgɛnna hmm. mais n'an sera dɔnnibaga tiɲɛtigi ma o tigi bɛ tila tuguni ka taa a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ anw wele hali n'a ma dɔrɔmɛ kelen d'anw ma hmm. a b'a foli min kɛ anw ma Ala k'an sara wa ala b'aw sara lahara anw bɛ t'o sɔrɔ par exemple la salati o de kama bi an sera i ma par exemple tɛ fɔ yan bi ni dɔnni kuma i ni ne filɛ nin ye sisan
k'a daminɛ sen fo kunkolo bana o bana bɛ hadamaden na n b'a bɛɛ furakɛ su ko ni dugusajɛ cɛ n'i y'a lajɛ ni tension y'i bin k'i paralyser n bɛ tile tan duuru d'i ma i fari bɛ fɔn'a nɔ na hali ni sen salen don bolo salen don n y'o kɛ facebook direct kan a tigi dɔgɔnin bɛ Paris a ye n wele k'a ye n ka fɛn ye bɔlɔlɔ kan n ko waa bi wolonwula a y'i diya a m'i diya a y'a bila ka na n'i bɛ tiɲɛ de fɔ o de ye diya ne ye dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la a y'i diya a m'i diya o y'a sɔrɔ u ye min don a la dɔgɔtɔrɔso la a ka ca miliyɔn naani ye a nana an ye facebook jɔ a kan a tɛ se ka kuma a tɛ se ka foyi n tilala ka n kan di n ka facebook mɔgɔw ma n ko an ni samedi cɛ n'a ma kuma n bɛ dɔnni bila samedi an y'a bila direct la a kumana
salati kante très bien an bɛ se k'a fɔ bi e de bɛ se ka bila dɔnnibaga caman ɲɛ kosɛbɛ dɔnnibaga tɛ bila e ɲɛ kosɛbɛ o yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc c'est-à-dire que n'an y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛrɛlen n'i ye kɔrɔn boli ni banabaatɔ ye ka tilebin boli ka gɛɲɛka boli n'i dɛsɛra n na n'i dɛsɛra de i bɛ se ka na n'a ye n bɛ bana ta dɔrɔn k'a bɔ yen mais an yɛrɛ bɛ se ka na ni banabaatɔ dɔ ye don wɛrɛ yan n bɛ mɔgɔ mugan di e ma n b'a kɛ da min na n b'o fɔ o mɔgɔ mugan n bɛ min bɔ a la e kama pour que i b'a ta u kɛnɛyalen i b'a ta mɔgɔw bɛ nkalon b'i da ni dabali b'i kɔnɔ dabali sugu o sugu n bɛ mayonnaise buteli de d'i ma n bɛ fura k'a kɔnɔ i b'i da waga a bɛ bɔ ka k'a kɔnɔ mali bɛɛ ne dɔrɔn de bɛ s'o la i tɛ opere
n ye ntori bɔ mɔgɔw kɔnɔ yan a zunaliw bɛɛ bɔra ntori tun bɛ kasi mɔgɔ kɔnɔ u taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a da k'u b'a opere ntori kasira dɔgɔtɔrɔkɛ ye sizo fili u nana n'a yan n y'a bɔ k'a kɛ verre kɔnɔ ni cɛ si tɛ jɛ o la ou bien bere b'i bolo i tɛ se ka tagama i tɛ se ka sigi ka seli n bɛ heure saba de d'i ma e kama n ye mɔgɔ mugan layidu ta i ye minnu kɔ b'u dimi u sen b'u dimi ou bien u tɛ se ka tagama f'u ka bere minɛ n bɛ a traitement complet kɛ waa bi naani mais n ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen e kama n ye waa bi saba bɔ a la pour que i ka ko ye ni n ye fura d'u ma sɔgɔma midi n'u ma jaabi d'i ma n bɛ dɔnni haramu a bɛ f'o ma ko dɔnni mais karamɔgɔkɛ ka fɛn d'i ma k'an k'a to ala ma e tɛ ala yɔrɔ dɔn ka taa karamɔgɔkɛ fɛ yan o y'a manamana kama yɔrɔ de a b'i kɛ de n'a b'i bolo a kɛ a bɛ kɛ mais ayiwa sisan denmuso e ka nin minɛ an ka to ala kɔ o kuma na e tɛ ala yɔrɔ dɔn ala tɛ soma ye ala tɛ mori ye latigɛ masakɛ de don n'a b'i bolo a digi a b'a latigɛ mais ala t'a provoquer dɛ e de b'a provoquer ɲuman don juguman don ala ye universel de a tɛ seli a tɛ sun silamɛ tɛ kafiri tɛ cɛ tɛ muso tɛ i ɲɛ delila ka fɛn o fɛn ala tɛ ten sinji t'aw cɛ i hinɛ t'a la i makari t'a la ni mɔgɔ makari tun bɛ ala minɛ fan tɛ ala bolo dɛ kira bugɔra k'a ɲin kari fo k'a joli jigin a ka samara kɔnɔ e cɛ mɔgɔ min bɛ e fɛ ko e ka fan don n bɛna exemple dɔ di i yɛrɛ ma quoi e ka kɛ mali président ye bi ne ye tɔn sigi e ye n y'i kanu i ni ala cɛ ne bɛ se ka taa kaso la hali ni jo t'a la o tɛ se ka kɛ dɛ ɔ ala mago t'o la kɛ ala fɛ ni kaso la don kuma sera ale yɛrɛ de b'i pousser ka taa donc Dieu n'a pas besoin de fan donc ala deli ani an ka to ala kɔ kelen tɛ dɛ sun ni seli ani ala deli u cɛ ka jan très bien ok Cheikh Salati Kante nin yɔrɔ faamuyara wa a diyara n ye mais an sera kuma dɔ ma an tɛmɛna a kɛrɛfɛ i ko ko mɔgɔ mugan ne bɛ se ka na n'u ye u bɛ se ka na u yɛrɛ ma parce que émission in Mali kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ bɛ anw filɛ an bɛ Ala fo k'a barikada k'an ba n'an faw fo n'i ye ko o ko daminɛ ni barika ni dugawu t'i kɔ hali n'i bɛ s'a la i bɛ to kɔfɛ donc an bɛ Ala fo i ko ko mɔgɔ mugan kɔdimi bɛ minnu na n'u nana i tɔgɔ la mais bana wɛrɛ tigilamɔgɔ bɛ se ka na kɔdimi tɛ min na ou bien an k'a bɛɛ kɛ kɔdimibagatɔw ye de bana bɛɛ ok kanubagaw Yanni émission ka kuncɛ an ka ŋanaba in an ka belebeleba in don min na ne bɛ na ni mɔgɔ mugan y'a fɛ yen n bɛ tila n b'o don fɔ aw ye inshallah ni ala sɔnna émission kuncɛyɔrɔ la aw bɛn'o mɛn parce que ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'an ye dɔnnibaga fɛn o fɛn ye tɛnɛn o tɛnɛn an ka plateau sanfɛ n'o de ye dɔnni kɛnɛ ye ayiwa anw bɛ koba dɔ de bila i kɔrɔ fɔlɔ anw tɛna kiliyan sama ka se dɔnnikɛla si ma k'a sɔrɔ i ma fɛn dɔ k'an ye an ka bolofa yɔrɔ sɔrɔ la an ye salati kante n'a ka kiliyanw sɔrɔ yen nɔ mali kɔnɔ mali kɔkan an y'a sɔrɔ salati kante a ye kobaw lamaga jɔnjɔnbaw b'a bolo nka a ka di anw yɛrɛ fana ye a ka koba dɔ kɛ anw bɛɛ lajɛlen ɲɛ kɔrɔ o koba bɛna kɛ mun jumɛn ye ni kɔdimi bɛ e la kɔnɔdimi de bɛ e la ayiwa dabalibana de kɛlen don k'e sɛgɛn i ma bana in fura sɔrɔ ni ala sɔnna ma silati ko ko waa bi naani don ayida ka jɛma yɛrɛ kama k'a bɛna kɛ waa bi saba tile kelen ko de don taa ka na t'a la ni ala ye e min da jɔni kunnadiya kama ayiwa ni e ye nin mɛn e bɛna anw wele ni ala sɔnna ma don in a bɛna na fɔ e ɲɛna an bɛna na janjoba dɔ kɛ silati kante ka so ne y'o de fɔ dɔnnibagaw ɲɛna an tɛ sɔsɔli bɔ dɔnni ko la n'i bɛ se a kɛ kɛ kamera filɛ ayida n'a ka kuma bara sigilen fana de don n'i bɛ se dɔrɔn a kɛ mali kɔnɔ mali kɔkan i bɛ wele o anw b'i ka image bila don o dugusɛjɛ de i bɛ wele taa ka na t'a la salati kante an ka dɔnni kɛnɛ sigilen don ale de fɛ yen nɔ farafinna ni farajɛla ne y'o de fɔ aw ɲɛna ayiwa an ka kɔrɔlen fɛnw dɔnbaaba don salati an bɛ se k'an kɔ tuguni mais n'i bɛ laturu da est-ce que i bɛ boli ta ou bien ka baara la boli b'i bolo wa ou bien laturu dɔrɔn de b'i bolo très bien n b'i fo nin question in na kojugu n'i ye laturu dɔn laturudala n'i ye basi y'a bolo a y'a fɔ ko ne ko k'a tɛ laturu dɔn ou bien salaya b'a la basi ko ye tiɲɛ ye diɲɛ dɔnni fɔlɔ ye basi ye n tɛ basi sɔn ne tun bɛ basi sɔn kunu basi bi naani ani kɔnɔntɔn tun bɛ ne bolo e kelen awɔ ni bɛlɛduguka k'i ma a ma basi sɔn hali ni waliju don a ye nkalontigi ye a basi bi naani basi bi naani ani kɔnɔntɔn a kelen o kelen ni y'a sɔn sɔgɔma ni midi y'a sɔrɔ a ma kɛ n bɛ basiko bila basiko bɔra bɛlɛdugu de bɛlɛdugu ka den finman n'a jɛman hali ni alimamu don a bɛ basiko la
mais bi n ka dɔnni a tɛ n permettre n ka basi sɔn basi tɛ n bolo n bɛ seli n bɛ sun n tɛ basiko fansi la basi bɛ baara o baara kɛ turabu den kelen a ka baara bɛ bɛn basi kɛmɛ ani kelen de ma e bɛ nin dɔn ka basi sɔn mun na laturudalaw bɛɛ tulo b'i la dɔnnikɛlaw tulo b'i la basi ye dɔnni fin de mhm. nin ye dɔnni jɛ de mhm. ɔ ka bɔ lumière la ka don dibi la a yɛrɛ k'o juger
ayi anw bɛ k'a fɔ k'e de k'a juger sinon très bien awɔ a kɛnɛ kan juger la aw bɛ se ka min juger mhm. lumière ba filɛ yan dibinin kuru filɛ ye k'e ka tagama e bɛ taa jumɛn fɛ awɔ ne taa lumière fɛ donc nin ye dɔnni jɛman ye basi ye dɔnni fin ye i b'a kɛ i t'a taatɔ ye a bɛ se ka segin ka n'i yɛrɛ faga i t'o ye a bɛ ɲuman kɛ e t'o ye a bɛ f'o ma dɔnni fin basiko ye kɛmɛ ye
ok dɔnnikɛlaw tulo b'i la silati mais an bɛ segin an bɛna laturu kɔnɔ Dɔw ka question bɛ na muso de don cɛ tɛ muso de don ko n'a nana k'an k'i ɲininka ko laturuden dɔ bɛ ko ha adama ko walima ko ni adama i ka segin na laturudala fɛ yen ko ni adama bilal'i ka sira kan n'a sɔrɔ i bɛ ka taa taama k'i bɛ segin wa ou bien i bɛ na ne ko ayiwa n'i kɔni ne wele k'a fɔ ko n'a nana an bilalen don aw de ka bila la n'o taa n'an sera dɔnni sun fɛ b'a fɔ ye dɔnni yiriba fɛ an bɛ ɲininka la adama b'i ka turabu sira fɛ o tɛ sira jugu ye a sira ka ɲi i n'a fɔ ni adama b'a fɛ fana a man ɲi n bɛna tirabu yɛrɛ de kuma f'i ye bi
turabu den kelen o turabu den kelen n'a bɛ ɲuman fɔ o kelen bɛ juguman fɔ mɛ f'a ka dɔn jigisow ni adama dabilen don sira man ɲi ni adama dabilen tɛ sira ka ɲi ɔ mɛ i kan'i sigi ten ko adama dɛ jɔn ni jɔn y'a jigin komi ale y'a an balimamuso a yɛrɛ tulo b'an na a ye n wele a ye nin de fɔ question de- ko min y'a ka tirabu da a b'o ɲininka ko alisadari ko ko adama dabilen kun don wa n'o ko awɔ k'a kana taa tagama in na n'a ko adama dabilen tɛ k'a ka taa n'ala sɔnna ma n'an nana siɲɛ wɛrɛ n b'a dɔn an balimamuso tulo bɛ mankan na an bɛna n'a ka jaabi ye an bolo tun ok dɔnni yiriba questionw ka ca an bɛ don question kɔnɔ dɔɔni sinon wagati bɛ an t'an tɛgɛ ma nin kɛra an balimakɛ dɔ ka question ye ko k'a f'i ɲɛna ni a fɔra ale ɲɛna ale taara kɔrɔn ka taa tilebin ka dɔgɔtɔrɔso caman kɛ a fɔra k'ale tɛ den sɔrɔ alors que ale ye faama ye wariko t'ale la mɛ denko b'ale la ale analyse bɛɛ kɛ ale a fɔra ale k'ale ma k'ale tɛ den sɔrɔ ayiwa ko e ka publicité kɛra ni denko bɛ mɔgɔ min na n'i sera k'i bɛ den sɔrɔ komi a yɛrɛ tulo b'an kan na a ka di nin wagati la ne t'ale ka question jaabi e de ye dɔnnikɛla i b'a ka question jaabi a ye a tulo bɛ na i b'a fɔ a ye denko baara mali bɛɛ cɛ tɛ ne n'a cɛ mɛ ne ka denko baara ye waa bi naani a y'i diya a m'i diya n ka den n tɔgɔmaw bɛ faransi ni n y'a d'i ma kalo fila i bɛ kɔnɔ ta dencɛ mɛ ni ne ye fura d'i ma bi sini sɔgɔma muso kɔnɔma bɛ ko o ko ladege n'i m'a ladege n'i ka wari minɛ mɛ ni wa bi naani t'i bolo to yen awɔ fɛn tɛ b'o la ni wa bi naani t'i bolo to yen mɔgɔ ma baara yɔrɔ la den tɛ dɔ bolo ne kun ɔ e ka sababu la min b'a bolo ni n ye fura d'a ma muso kɔnɔma bɛ ko o ko ladege sɔgɔma a b'a bɛɛ ladege fura tɛ manamanako ye o n b'u ye u bɛ furamugunin ta taa tafe saba ta ka na taa woro san ka na nkalon don ne ka fura tɛ di ni miliyɔn tɛ o tɛ fura tiɲɛ ayi wa fura ɲuman tɛ sɔrɔ ten ne mɔkɛ ye doni ta fo ka si bɔ a yan dɔnni nɔfɛ an bɛ n'o kɛ manamanako de ye bamakɔ yan ka sebe sebe bolo k'a d'a kun dugu ni dugu a karamɔgɔ nɔfɛ fo ka telu bɔ yan ɔ o dɔnniw bɛ ne bolo ne k'o d'e ma ten ayi o dɔnniw de ye etaziw di ne ma ah. ka masaw di yan turabu la fayida ye nkalon ye dɛ diɲɛ eh. bɛ wuli n'i ye fayida ko fɔ sisan a m'an kɛ ɲɔgɔn kan yan fayida tɛ tiɲɛ ye awɔ parce que n b'u ye u b'a fɔ ko adama sɛbɛn a t'i sen kɔnɔ ni kuranɛ cɛ nkalon don ni e ye turabu sɛbɛn ka sɔrɔ i bolo ma don turabu b'i kɔ tiɲɛ ne kan ka jamanadenw bɔ o kalama an nakun y'o de ye
n'u k'i ma masa solomani ye masaso ye masaso don mais ni e y'a sɛbɛn ka sɔrɔ i bolo ma don turabu b'e kɔ tiɲɛ donc i tɛ se ka turabu sɛbɛn i bolo ma don non i bɛ n'i mago bɛ turabu la i bɛ na turabudala dɔ de fɛ yen o b'a sɛbɛn k'a d'i ma n'a bɛ min a min n'a bɛ ko a ko n'a bɛ siri a siri mais e yɛrɛ k'a baara porofosɛriw ye nkalon tigɛ o yɔrɔ la tous les professeurs dans le monde entier mali dɔrɔn ta tɛ dɛ porofosɛriya ye nkalon ye tirabu kɔnɔ ni porofosɛri min ma sɔn dɔrɔn a bɛ taa i da nɔfɛ a bɛ na n bɛ npogo kɔnɔ kɔnɔntɔn don i la dayɛlɛlen don n ka zunalisi bɛɛ ye k'a fɔ an ye kuma dɔ fɔ i bɛ taa n ka zunalisi dɔ karamɔgɔ na n'u ye a ye da an tɛ don seju kɔnɔ ah. cɛ o cɛ bɛ turabu da n'a taara i nɔfɛ na n'u ye an tɛ don seju kɔnɔ n tɛ kalabanciya dɔn n tɛ wari yɛlɛma dɔn n ti nkalon dɔn mais dɔnni kɔni n bɛ jɔyɔrɔ min diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen dɔnni ye kelen de ye fila tɛ ni denmisɛnnin taara sama ye yɔrɔ a b'a to a ba kɔ la ka sama tɛmɛtɔ ye cɛkɔrɔba san kɛmɛ n'i ma bɔ dugu kɔnɔ i bɛ wolo ka sa i tɛ sama ye donc dɔnni ni sijɛ kelen tɛ sijɛ ye si garijigɛ de ye mais i wolol'a la mhm. ka mɔ a la mhm. o tumana a kɛra cogo di Très bien. Ok, karamɔgɔ nin yɔrɔ la n b'a dɔn an balimakɛ min ye k'ale ka question bɛnna ko wariko t'a la alihamudulila a bɛ ala barikada mhm. mais ale ma den sɔrɔ mhm. ale de ka question bɛnn'o ma mhm. n b'a dɔn a ye jaabi mɛn ni ala sɔnna a ma sira dayɛlɛlen don Ni émission kuncɛ kuma sera an bɛna karamɔgɔ ka nɛgɛjuru siraw bila inshallah ayiwa n'a m'olu wele n'a ye an fana wele mɔgɔ bɛ bila aw ɲɛ ka na aw bila fo so yan nɔ aw mago bɛ fɛn min na ta ka taa ne y'o de fɔ aw ɲɛna anw tɛ taa dɔnnibaga ta ayiwa k'an y'a etazi kɔnɔ k'a bɛ mobilibaw kɔnɔ k'a bɛ ka wari di animateur ma a bɛ ka wari di animatrice ma a bɛ ka zunalisiw sɔn kanbagaw aw k'a dɔn ayi anw tɛ taa dɔnnibaga ta o kama mhm. anw sini dayɔrɔ jɔrɔ b'an na f'a ka taa sɔrɔ dɔnnibaga in bɛ fɛn min bɔ a da kɔnɔ mhm. n'a y'a bolo da k'a b'o kelen de kɛ taa kana ta mhm. bi o mɔgɔ belebele dɔ de b'an bolo n'an bɛɛ lajɛlen k'o ma mali ka kunnawoloden bɛlɛdugu ka faso kunnawoloden sɛrɛti ka Cheikh sɛrɛti kante ale de bɛ an ka plateau sanfɛ bi an ka dɔnni kɛnɛ kan mali kɔnɔ mali kɔkan bi n b'a dɔn mɔgɔ caman lafiyalen don dɔnni ko ta nasira la an yɛrɛ même journaliste anw sirannen don dɔnnikɛlaw tali ɲɛ bi un, a bɛ kɛ an sirannen don dɔnnikɛlaw tali ɲɛ bi i bɛ dɔnnikɛla dɔw ta a semaine bɛ yɛlɛma yɔrɔ min na n'i ye image bila yɔrɔ min semaine filanan i tɛ sunɔgɔ mɔgɔw bolo u bɛ si k'i wele ka tile k'i wele k'an ka magow ma ɲɛnabɔ o y'anw yɛrɛ siran dɔnnikɛlaw tali ɲɛ nka sɛlɛti ne y'o de fɔ an ye kalo naani ne yɛrɛ ye kalo naani Kosɛbɛ. kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kuma in ye i ko diya n ye mhm. kojugu mhm. le patrie mondial mhm. farafinna bɛɛ jamana ye kelen de décoré a ma di dɔnnibaa si ma olu ye deux ans de kɛ hmm? u bɛ n'an ka carré kɔnɔ ni min minɛ u b'i wele mun problème b'i la n'i y'o fɔ b'a fɔ ko taa n'a ye da min f'i ye i bɛ n'a fɔ n ye n'u ko ko n ko waa bi naani u bɛ waa bi naani d'a ma taa a sara ka nimoro d'u ma n'a ma ɲa i b'a fɔ n ye n'a ɲana i b'a fɔ n ye kan'a to a k'a dɔn ko anw ye wari n'i bɛ se c'est-à-dire i ye minnu mago dilan olu de b'i valoriser i b'a ye e tun bɛ wuli miliyɔn nɔfɛ mɔgɔ kelen bɛ miliyɔn tan d'i ma qu'est-ce que tu te fous avec un million i ka dɔn ani i ka seko o de b'a to e yɛrɛ bɛ i valeur ye mais kelen nana i y'o gosi fila nana i ye nkalon tig'o ye i laban i bɛ taa buguri da sira da la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ c'est tout oui
ok nin yɔrɔ fana na n b'a dɔn dɔnnikɛla bɛɛ lajɛrɛlen a den n'a ba u tulo bɛ an mankan na ayiwa Cheikh Salati kante halisa i b'i ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa ala ka mali jidi ala kana mali to janfa la ala ka mali jugu ta tiɲɛ ala ka mali jɔ merci Cheikh Sirasi Kante ne ɲinɛna nin tigi b'i fo eh, Tawudeni kosɛbɛ vraiment émission sera kuncɛyɔrɔ ma aw bɛ hakɛ to ko yalima nɛgɛ haya bɛ e bolo wa Sɔrɔdasi dɔ de don quoi a y'a fɔ k'a gɛlɛya, i b'a, sisan, i b'a fɔ a ye, awɔ, ko nɛgɛ haya bɛ n bolo n t'a feere sɔrɔdasi ma, ee, n'i nana n b'a dilan n b'a d'i ma, awɔ, wari tɛ sɔrɔdasi bolo, ni min y'i diya k'a kɛ n ye a banna sinon n tɛ nɛgɛ haya feere fo ka diɲɛ wuli, mais i kɔni b'a d'a tigi ma, n b'a d'a ma mais n tɛ nɛgɛ haya de di ten i ka tila ka na an ka sɔrɔdasiw contre la wa nɛgɛ haya tɛ fɛn feereta ye bonya de b'a sɔrɔ très bien ale bɛ sɔrɔ ni bonya de ye a bɛ sɔrɔ ni bonya ye ah, ok a ye faamuyali sɔrɔ a la très bien ok kanubagaw wagati min tun bolodara ka di aw balimamuso ma n'an bɛɛ lajɛrɛlen k'ale ma ko ayida ni ma fili ma ɲinɛ wagati bolodalen o sera anw ka dɔnni kɛnɛ bi anw ka dɔnni kɛnɛ tun sigira an ka dɔnnibagaba dɔ fɛ yen nɔ mali kɔnɔ mali kɔkan mɔgɔ t'ale fɔ mɔgɔ ye n'an ko ale ma Dɔnnikɛlaw ka waraba n'an ko ale ma seko ani dɔnko n'a ye laturu da i ye ka min f'i ɲɛna t'i da i ka sunɔgɔ taa ka na t'a la e nana ale kɔrɔbɔli de la wa mago de b'i la i nana wa n'i nana fɛn fɛn kama sheikh salati kante i b'a sigilen sɔrɔ ɲɛ an ka foli bɛ s'a ma k'a fa n'a baw fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛrɛlen fo k'a kalandenw fo an sera yen tuma min na an ye bonya ni karama sɔrɔ bi aw ni ne an tun bɛ ale de fɛ yen nɔ wagati bolodalen sera mohamɛdi tarawele ale tun bolo bɛ n ka kamera la an bɛɛ lajɛrɛlen aw balimamuso aw kɔrɔmuso aw dɔgɔmuso aw ba aw k'ale ma ayida jɛman jalo ale de tun bɛ mikoro la ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata in dɔnnibaga wɛrɛ ka kɛnɛ kan wagati bolodalen sera a ca bye bye